ọ ma m ụla ka ị na-amara nwunye m ụla ọ ma gị ụla ị na-afụ na ọ dị ime ị na-ama nwaanyị dị ụlọ ịma di m ụla ọ mụtụwara ya ịta nwaanyị tanye afọ ime n'ime ụlọ ọbịa itere azụ ndụ m ebe ka kwụrụ nwa ọbịa zọ ma m ụla nsogbu agụ nọkọta dịka ọma bụ Chineke bụrụ Chineke bụ mmụọ bụ onye nwe ọnụ ọ na-ata afụ nke m na-ata afụ nke m ọ bụ inye m nsogbu ta afụ nke Ndụrụ mba suo nwere n'ebe a nche gị ebe ọzọ asịsị ịsị na arụ eju gị oyi kịta gwụla kịta kwụna kwụna kwụna jesi ba jesi ba
Pastọ bịa nụ na ala pizza Emesi, ọ emesi. na ya adị abụ.
so ọgọ ịfụgonu ka ihe si dị biko nagide akwụkwọ kwuru niile tapụsikwa na atapụ hmm? ọ ihe nwoke niile na-afụ biko wetu obi o e, e, e, amakọ m kpọ ọgọ ọgọ maka ọ na-anọkọta iwe dị m n'arụ nkọlụ gị ife onye a mee sọsọ ka m bido sọsọ ife o mee last ka currently onye anụ egbuchego m na pole na a disconnect ọkụ anyị with NEPA onye a wee deceive-uo m ka devil

mana ngo eji maka ya agolu ya tinye ma mana ife a ọ da a-capture ọ- e- e- mkpakpọ onye a na-akpa na gịnị mere Ọ- ife anụ nwa ada a-capture onye a ọ winch ọ winch ka ọ bụzi bọọ Nancy na-ajụ ya ebe winch CCTV camera ada a-catch gị Eh? ụna mara onye bụ ihe a nakwa na anya

adị m agbaghalụ maka ya ọ na-agbaghalụ onye maka unu nwa biko Ewetago- biko biko ọgọ biko Ego- biko ego- butuo ego nri go na- n'arụ onye ị furu onye a. nya nya ọ dị nnọọ ka ebe nri ndị bụ- ndị ndị ndị bụkara m ọ gburu bụrụ obere ihe nwanne m ama ọ- ihe nwoke na-afụ biko butuo biko ọ na-eri ọ dapụta ya n'arụ biko ọ dị ka na-emegbu ya emegbu Eh? Iwe- iwe- iwe- iwe plan iwe plan nwere isi onye a plan nwere isi onye a ya

Kedu ị na-eme? Ewe n'igwe anụ eyi akwa. Ị na- ị- ị- ị na-eyi akwa, ị ị na-eti mmanwụ, ị- ị- makwa na a- a- a- aka gị na-eji ibu. Gee ntị, e- ebe a na-eje ya ya fesa m na nna gị na the family. Anyị na-aga ebe a kịta, anyị ga ebe a kịta nnọọ. Either unu akpọkuo mmụọ nsọ buru ha ya si ebe a naa.
ike si n'enu enwere ike si n'enu mmụọ ikuku bataba n'ike na ebube oji na mmụọ ike si n'enu enwere ike si n'enu ekwere m

mmụọ na-agwa m okwu
ube
aka m asị ka m chọọrọ gị ọjị nke a my brother anọrọ ya ọjị ee aka m na-esi na-esi sibekwa hụ ee
Ana m erikọ ọhụ. You say. I were ọhụ mere m ọjị, ana m ala ịka.
Aka m ikwesịrị m. A da chọpụ ọhụ. N'ụzọ ozu. Ndo ndo. Awa na abụghị. Nna akụ ndị mmadụ ijọ na gbabatara mmadụ n'ụlọ ihe nke a biko. Ifkọrọ fọ gịrị mmadụ nke a. Ọsị na ọgị na ọsị na ọhụ.

achọkwa m nwa bata n'ime a nke a m jikwa obi ọcha m sị gị bata n'ime It's a real estate.
mọ i che na onye ji ụgwọ na-akpọ gị nwoke anyị gụgharị nwanne ya abụ ihe na-akpọ gị
na m iji kpọta m n'ụla
ọ bụ ọnụ foonu mọ nke
fona che ka nye gị stern warning maka chi ụbọchị ọzọ ga na-alara ụla wee kpọta m n'ụla m egburu gị m egburu gị nwa ya si ya nwụrụ onwe gị dadị ozu
ọ bụrụ gị ka a na-akpọ na fon ị na-akpọ mmadụ ozu
orimiri na-eli mmadụ onye ọnwụ nyụ anya onye na-akụ
my brother ọmụ a nwa your brother

Eh, arụ dị m na nke na arụ adịkwa m kụchara ya adịrọ gị ọ gaghị arụ dị m asị m kụchara ị na-achọ my sister sister Cynthia be anyị Cynthia ọyị m nwaanyị gboo gboo since mụ na ya mata ọ bụkwarọ ihe taa o
iwe na-achị ya eh. ozugori onwe ego ji mba achọrọ m ịfụ ya o tego aka mụ na afụdebere ya ka m ji were ozugbo ndị be onwe onye ife onwe onye chọrọ enyi nwoke arụ adịrọ ya ma ọ ọ ngwa kịta imbecile ka ọ wụ ọmụa gị na-echiche onye isi onye iyi kpugbu ọ na-akwụsị ekpe steady ọ kwụla kama nne nche nche na onye a nwa arụ adịrọ the boy chacha ma ndị be ha iberibe ọ ọ dị n'ọka iberibe ọ ọ dị ka ọma ha nwa ọ na-akụ- ọ na-akụsị akwụ ya ọ na-egodo kwagara abịa mana sa- sa- ọ na-achọ inye ọ na-achọ ọya nwa ọ na-esi eme kịta ọ na-akụsị eme ndụ oji na nke mmadụ kwụ aka ana m achọ ọyị m nwaanyị my brother ọyị nwaanyị ọ na ya ka ọ nọ ya ị na-akọ m ọnụ ka ihe na-akọzi m ọnụ so ihe na-ekwu na ọ na-eri mandị mmadụ abụọ ihe everything ọ na-esi ọ na-akwa o si eme iberibe dị ya n'arụ iberibe amụ na akwụgwọ ọtọ na-ere kịta akwụla m akwụgwọ ọtọ ọfụma na na nke ihe na tubuo ka Steven kịta tubuo ka Steven kịta ịdị iberibe

adị m eri nke mmadụ biko bịa hmm? ah, ah. ị ga-enwe bụ 100 naira isi otu onye ngwanụ nke 100 naira eke m ịgwa n'ofe ba bịa ị na-apụ ara